Amaonetsetsa kuti ziphasozi aone kuti zomwe ndalandira ndi izi, za kwa Kutembwe ndi izi, za ku Lunzu ndi izi. Kaya zapi, zafika pa boma ku Dowa, ku Dowa kujanso amaona kuti za kwa Chigudu ndi izi, kwa Msakambewa, kaya za ku Wenela ndi izi. Timakapereka kumidzi kuja. Amene amatithandiza kugawa ndi aziphunzitsi. Timafuna poyambirira mumvetsetse pamenepa. Ndiye lero ma MP angobwera kuno kudzangodzidzimutsa, kuyamba kumwaza makhadi ndi zina zotere. Si chinthu cho, chabwino ayi, ndi chinthu chodabwitsa, komanso chomvetsa chisoni. Ndiye, ndiye tikaona kuti, mm, Komatu a Sambo musa, musanapitirire musanapitirire mwina Kunjako ena nkumadabwa kuti ah kunotu ndi malo amene kuli nkhokwe za chimanga. Mukupezekako bwanji? Okay.
Amene amadziwa ntchito za za shipping kaya za logistics ma warehouse ambiri ali ku Kanengo kuno. Ku Kanengo kuno katundu amene amasunga sikuti amasunga chimanga chokha kumasungidwa ngakhale mwina zipangizo za mankhwala zosiyanasiyana zipangizo za magetsi zosiyanasiyana zipangizo za makompyuta zosiyanasiyana muno tili muno ifeyo tinangotengako mbali imodzi mbali inayi muona kuti kuli katundu wina amene uyu akuoneka apayu katundu amene uyu ndi wa e-government muona ndi makompyuta amenewa komanso zina zina za data center mukapita mbali inayo muona kuli njinga za moto za makampani osiyanasiyana ifeyo pali panopa timangokozerako za mm, za ma ID zokhazokhazo ndiye amalawi amvetsetse sizogwirizana kuti nkhokwe za chimanga ndi ma ID ndi kunena kuti malo osungira katundu ndiye katundu uja akafika ku boma lililonse amagawidwa kuti akafike kwa munthu wake oyenerera tili ndi software imene timagwiritsa ntchito software imene timagwiritsa ntchito imene timati document tracker kapena document tracking system system imene yopanga s- track ma document ndiyonena kuti kadi ija ikati yafika tidziwe kuti kodi yafika pa airport yafika ku Kanengo kuno kapena yanyamuka ku Kanengo kuno yafika ku Kasungu. Ku Kasungu kuja yatengedwa yapita ku centre ndipo munthu watani? Walandira. N'chifukwa chake mumaona kuti timamwaza mauthenga a ma sms ndi chifukwa kuti tili ndi information yonseyi kuti tigwiritse ntchito. Ndiye pali panopa tikungofuna kuti Amalawi adziwe kuti ndi zimene timapanga pali pano. Komanso tikuthokoza mabungwe osiyanasiyana. Pali a Malawi Human Rights Commission anabwera kuti adzaone ah, komanso ma CSO ena ndi ena komanso adindo osiyanasiyana ngakhale atsogoleri achipani tafotokozera ndipo iwonso ali osangalala ndi othokoza kuti zinthu zonse zikuyenda bwino mmene anachitira anthu analakwitsa mwina pang'ono mwina adakatipempha kuti atiuze chifukwa ife timagwira nawo a ku palamenti aja timayenera tizigwira nawo ntchito limodzi tili ndi komiti yathu mwina adakadzera komiti imeneyo koma anabwera mokhala ngati tsopano ambushi kudzayamba kumwaza katundu kuti kukusindikizidwa ziphaso za unzika. mwina pena mwina nkhani yake itha kukhala yoti inu mwina simukuwapatsa information a Sambo simukuwauza mokwanira zokhudza ndi ndondomeko imene mpaka anangobwera kuno mwachoncho
amenewa amapatsidwa information yokwanira ndipo ife tikupempha kuti chonde tisagwiritsidwe ntchito ndi atsogoleri azipani ngati nrb mu njira yosiyanasiyana chifukwa ife ndife amalawi Ife ndife ogwira ntchito a Malawi, tikugwira ntchito ya a Malawi kuti a Malawi athandizike akhale ndi chiphaso cha unzika. Nchifukwa chake tikunena kuti dziko lino lili pa tsogolo kwambiri, kuchita bwino kwambiri ku nkhani ya kalembera wa unzika chifukwa tikugwira ntchito limodzi ndi adindo, ma MP, atolankhani ngati inu komanso anthu ena onse osiyanasiyana amene akutithandizira. Malo ano titabwera atolankhani tinawayitana, malo ano titabwera akuluakulu osiyanasiyana anabwera pano, ngakhale ma ambassadors a maiko osiyanasiyana anabwera pano. Munawona ndithu. ma development partners a- o- ogwira ntchito z- z- zomwe sizili za boma o- ochoka mabungwe akuluakulu a dziko lapansi anabwera pano ndi chodabwitsa ndi chani si uti palibe chodabwitsa chimene kunoko chikuchitika nkhani yake ndiyoti mwinanso kuti lero lino abwera mochedwa munali makhadi ambiri amene tinagawa awo anali otsala oti apite ndingonenaponso kuti anthu onse amene analembetsa pali pano pati database yawo aliyense ali mukaundula ndi chifukwa chakuti mukafika pasenta ngati mukalembetsa chisankho tikumachita ID verification pompo kuti munthu alembetse komanso osayiwala kuti ifeyo ntchito yathu ya kalembera wa unzika sitimalembera chisankho chokha timalemba kuti munthu akachite ntchito zosiyanasiyana. Chabwino mwina pamene mukufotokoza kuti adangobwera amene anabwerawo kufikira ola lino mwakambirana nawo ko zotani? Nkhani imene iyi si nkhani yaing'ono ndi nkhani yayikulu chifukwa ikukamba za ndondomeko ndi kayendetsedwe ka ntchito za kalembera wa unzika komanso imene ili ntchito ya chitetezo cha mdziko ndiye tiyenera tipange ripoti moyenerera ndi incident yoti yachitika in eh, normal uh, operations tikuyenera kuti ti- tikanene ngakhale ku polisi kuti taonekeredwa zotere ndiye ifeyo tikanena ku polisi zomwe zachitika eh, ndiponso tikafotokoza mmene timayembekezera zikhalire koma akakhala akuluakulu um, adindo makamaka azipani mwina amene mwaonera kuti anabwera ma MP-wo ine sindinakumane nawo ndangomva ndaonanso zithunzi koma anabwera um, akuluakulu azipani zina za ku opposition nawonso aona kuti ah, kodi nkhani yake kani ndi imeneyi wina wake ndithu anangolengeza zinthu zoti sizinali zabwino ndiye mwina iwo aja mitima inanyamuka ndi nyengo imene tikudutsa, koma chachikulu nchakuti aliyense wadzionera kuti palibe chodabwitsa chimene chikuchitika kuno. Tikugwira ntchito yogwirira Amalawi ndipo tikupempha chitetezo kuti anthu athu komanso ife eni ake uh, amene tikuyendetsa akuluakulu tikhale otetezeka. Briefly in English, opposition members of parliament were here uh, earlier today. Uh, they had to uh, witness or they had to appreciate how the process has been in terms of uh,

mr sambo from the national registration bureau he is the principal secretary akufotokoza makamaka zokhudza mmene zonse zakhalira kuyambira mmawa uja kufikira nthawi ino popeza kuti aphungu a nyumba ya malamulo amene ali a mbali yotsutsa anafika kuno kuti adzaone kodi uh, chikuchitika ndi chani kodi zimatani kwenikweni makamakanso pa nkhani yokhudza ndondomeko ya kalembera wa unzika tikhale uh, tikuonaonanso muno mmene zikukhalira uh, popeza kuti uh, tikufunitsitsa kuti inu mutsatire muno lomwe kuti kodi uh, ndondomeko yake imayenda motani makamaka nkhani yokhudza a kalembera ameneyu wa unzika ndi tikhala tikuyankhula ndi habiba osman yemwe ndi executive secretary kapena kuti mlembi wa bungwe limeneli la malawi human rights commission iwanso abwera kuno kuti mwina adzaonepo nkhani yokhudza amene zakhalira mwina kuwapatsa moni amene akuonera zodiak pakali pano Um, muli bwanji nonse Chabwino, takuonani mwafika kuno ndi ogwira ntchito ena ku MHRC. Mwina chakuchititsani chani kuti mpaka nanunso mubwere mudzaone zomwe zikuchitika kuno? Zikomo kwambiri. Mwina mmene mukudziwira ngati bungwe la Malawi Human Rights Commission, nawo, nafe tikutengapo gawo pomaona kuti uh, ma processes a zisankho akuyenda bwanji and mbali imodzi yomwe tikumapanga tikumapanganso monitor uh, registration mmene anthu akulembetsera um, nde ifenso chakumasana komweku tinakhala ngati kuti talandira ndithu makanema timavidiyo timaclips toonetsa kunena kunena kuti uh, kuli mpungwepungwe kunoko ku uh, NR nrfa ndiye monga mwa ntchito yathu kuti timakhala kuti tikupanga observe uh, komanso ndi za access to information tinaganiza kuti tithamangire kuno nafenso tizaone popeza timakhala kuti tikugwira ntchito ndi a nrb wa komanso a mec ndi ena onse kuti tibwere tizaone kuti kodi zikudutsa mu tsamba la mchezozi kapena tikulandirazi ngati a commission Uh, chikuchitika ndi chani ndi nkona ifenso tapezeka kunoko zimene mwaona pa social media ndi zimene mwapeza kuno mukuzisiyanitsa bwanji ah, tikuzisiyanitsa uh, um, mbali imodzi yoti tikuona kunena kuti pali information yomwe mwina anthu samatha kuidziwa ah, mmene uh, taoneramo chifukwa tafotokozeredwa kunena kunena kuti malo anowa uh, sikuti ndikoyamba um, uh, nrb kuwa user anapanga launch mu juni ah, mmenenso kunabweranso mwina ena ndi ena ma development partners ndiye mmene zimatulukira pa tsamba la mchezo zikumatuluka kuti ndi malo obisa kuti mwina kupangika china chake koma ndithu anali malo onena kunena kuti anabwera kuzasungako katundu ah, wa registration ndiye ife mwakafukufuku kwathu ationetsanso zimene akupanga mmene akupangira sort mmene akupangira scan ah, ndiye taona kunena kunena kuti ndi ma processes chabe amene anayambika kale ah, koma akupitiriza koma kungoti nangaso ifike kuti nthawi inoyo Ndi nthawi yonena kuti anthu akadalembetsa, mwina ena alibe makadi. Mmene zikuonekera pa kanema muja, zikuoneka kunena kunena kuti kuli makadi a ku Lilongwe district okha. Ndiye mwa kafukufuku mwathu, ifenso timafuna tidziwitsitse kunena kunena kuti kodi zomwe zikunenedwa pa kanema zija kuti kodi makadiwa akutani. Taona, atifotokozera, ah, kuti makadi ena ndithu amasungidwa kunoko chifukwa sangasungidwe ku district. ofesi yomwe ili ku Lilongwe. mutengapo udindo otani popeza kuti tili ndi ena amene sakugwirizana mwina ndi zina mmene zikukhalira makamaka awo ambali yotsutsa amene anabwera kuno komanso mbali nayi tili ndi amene amayang'anira ntchito imeneyi yakalembera National Registration Bureau udindo wanu ukhala utani tsopano popeza kuti ena awo anafika akuoneka kuti sanakhutitsidwe ndi zina zokhudza mmene ndondomeko ikuyendera Uh, ifeyo monga ngati a Malawi Human Rights Commission tili ndi gawo loti timatha kukhala mwina pa dialogue ndi mbali zonse um, koma ngati apapanso mmene tafotokozeredwa ndi anzathu aku nrb zikufunika ndithu kuti pakuyenera kukhala tu- ndi round table yonena kunena kuti ma discussions ndithu achitikepo chifukwa chonena kuti um, chomwe chachitika nchonena kuti anthu ambiri ali ndi kanema imene ijayo yomwe alibe information ndiye ife ngati bungwe lomwe limapanga za access to information tikuyenerapo ndithu kuti tiunikire zimene timapanga kunokozi ti- pachizungu tikuti fact finding Kufunika kunena kunena kuti ifenso tiunikirepo ndi zomwe tapeza mbali yathu ngati a komishoni. Tikatero timalembanso ma recommendations athu ndiye moti mmene timayankhula ndi anzathu aku nrb ma technical people tapezako ndithu kuti pali zinthu zina zomwe ndithu mwina zimayenera kuchitika mwachitsanzo kugwira ntchito mwina ndi mabungwe ena ndi ena olo ma stakeholders ena kuti kuunikira komanso kupereka information

easy flow of information but also sharing information on time but also proactive disclosure on the processes that are taking place so that um, we do not create an environment that can lead uh, to suspicions, etc. Thank you so much for your time, Habiba. zikomo kwambiri tathokoza ndithu ameneyo ndi habiba osman yemwe ndi mlembi wa bungwe la malawi human rights commission nawonso afika kuno ku kanengo ku national food reserve agency komanso uh, kuli gawo lina limene akuluakulu a national registration bureau akugwira ntchito yawo. Ndifuna ndingomva kuchokera kwa mzanga Winston Kaimira amenenso wakhala ali kuno kuyambira ndithu pakanthawi, makamaka zina zomwe zaonekapo, a, ndipo kuno kunafikanso a, makamaka mtsogoleri wa chipanichi cha Alliance for Democracy, aford, amenewa ndi a Enoch Chihana amenenso anadzaona nawo makamaka mmene zakhalira potsatiranso a, kubwera kwa aphungu ambali yotsutsa mnyumba yamalamulo mwina Winston watsatira bwino lomwe tamva kuchokera kwa Habiba Osman komanso tamva kuchokera kwa a Sambo mlembi wamkulu wa National Registration Bureau mwina nkufotokozapo motani pa zina zimene iwe waziona kuno ku Kanengo?
Zoonadi kuchokera mmawa uja kapena titi chakumasanaku nkhani yakhala ikumveka kuti uh, pali uh, malo ena kumene bungwe la NRB likupanga ziphaso komano kunena ndi mmene akufotokozera akuluakulu zikuoneka kuti Mwina zomwe zimamveka kummawaku sichinali chithunzithunzi chenicheni cha momwe zinthu zilili kuno monga wamvera kuja ku nrb akukamba kuti iyayi malowa ndiwoti ndi a pakanthawi ndithu ndiye panali uthenga umenewu ndithu umene wakhala ukuyenda mmawa uja nchifukwa chake tinathamangira kuno komanso zimene taona kuno ndi mmene wamvera muja kwa akuluakulu a Malawi Human Rights Commission komanso akuluakulu eni ake a National Registration Bureau akuti ayi ndithu kuno kumagwirika ntchito ina osati zomwe zinamveka mmamawa ndiye mwachidule Dickson nkhani yomwe inali kunoko Ndi imeneyo ndithu mmene ndaonera komanso mmene talankhulira ndi anthu ena. Ah, taona ndithu ah, Enoch Chihana ah, komanso wachiwiri wawo amenewa ndi ah, Timothy Mtambo nawonso anafika kuno apatu izi zikugwirizanizana ndi zimene zachitikanso makamaka ambali yotsutsa ena makamaka aphungu amene anabwera kuno mwina pamene tikamba zokhudza zomwe zachitikazi zikupereka chithunzithunzi chotani pamene tikamba kuti chisankho chilipo mwezi wa September pa 16 2025 Tsi- ah, chithunzithunzi chachikulu nchakuti anthu ali ndi chidwi pa ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika chifukwa nkhani yokhudzana ndi chisankho mukudziwa mmene imakhalira, anthu amafuna amve uthenga makamakanso woyenera mu nthawi yake nde anthu ali ndi chidwi amafuna atsatire kuti kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni, mwina nchimene chinapangitsa kuti nkhaniyi ikhale ngati ikuthamanga kwambiri komano ndi mmene tamvera kwa akuluakulu chithunzithunzi chomwe tikukhala nacho ndi chakuti Malo amenewa akukamba ndithu a nrb kuti ndi malo awo amagwirako ntchito yokonza younika ziphaso asanazipereke kwa eni ake ndiye chithunzithunzi chomwe tikukhala nacho pakanali pano. Tinafunsa a Sambo kunena kuti mwina nchifukwa chani mukupezeka kuno ku National Food Reserve Agency kumene ndi komwe kuli nkhokwe za boma zosungira chimanga ndiye atiyankha kuti kwa amene amatsatira mwina ndondomeko za shipping mmene zimakhalira atha kumvetsetsa komabe kunjako nkumaona kuti mwina a Malawi sanapatsidwe uthenga wokwanira kapena kuti sanauzidwe zokwanira zokhudza mwina ndondomeko zokhudza mmene a Kasindikidwe ka ziphaso kamayendera komanso mwina malo amene amasungira ziphaso?
Mbali ina munthu tikhoza kuganiza choncho, koma kumbali ina mwina bungwe la nrb linaona kuti si uthenga wochita kuti bwanji bwanji kutinena kuti awo kuti timakonzera ziphaso kuti timayang'ana chonchi chonchi mwina linaona mbali yoteroyo ndiye nthawi zinadi zimatha kuchitika zoterozo komano chachikulu nchakuti panopa atiunikira kuti ah, kunoku timapanga ntchito yoterotere ndiye mwina pokhapokha panamakhalanso umboni wina oganiza mwa njira ina koma pakanali pano ndi zimene tamva ndithu chochokera kwa nrb tathokoza kwambiri winston zikomo kwambiri amene ndithu ndi mzanga winston kayimira kufotokozapo zokhudza mmene zakhalira kuno ku national registration bureau offices komano malo tili ano uh, ndi malo a national food reserve agency kulikulu la nkhokwe za boma kumene amasungirako chimanga nde mmawa uja unachitika ngati mpungwepungwe choncho pamene aphungu ambali yotsutsa anabwera kuno kuti adzaone zina mwa zomwe zimachitika kuno ah, makamaka mbali imene kuli anzathu amenewa a National Registration Bureau, nrb, nde akuluakulu amenewa a nrb kudzera mwa a Peter Sambo atifotokozerapo makamaka zokhudza makamaka a Mphatso Sambo atifotokozerapo zokhudza mmene ndondomeko yakhala ikuyendera kuti mpakana tsiku la lero adzapezeke kuti ali kuno Kanengo komanso akunena kuti kunoko akhala ndithu kwa kanthawi makamakanso akugwirira ntchito imeneyi komanso tamvapo kuchokera kwa mkulu wa Malawi Human Rights Commission amenewa ndi mayi Habiba Osman amene afotokoza kuti nawonso akhale akutenga udindo wawo makamaka ngati bungwe limenenso limamenyera ufulu wa anthu pa nkhani zokhudza dziko lino komanso pa nkhani zokhudza anthu eni ake a m'dziko pounikiranso ndi mmene malamulo a dziko amayendera kuti malamulo a Malawi alili. Ndiye inenso ndithokoze kwambiri kwa inu nonse amene mwakhala mukutsatira Zodiak pamene timakupatsirani makamaka ndondomeko yokhudza mmene zilili kuno ku National Registration Bureau. Pamene tikukamba kuti tikufuna tisiyane pano, timafunanso tingomva kwa ena kuti kodi atiuze zotani makamaka zokhudza ndondomeko mmene imakhalira kapena kuti mmene zakhalira kuyambira mmawa uja pamene kuno kwakhala kuli akuluakulu a a National Registration Bureau limodzi ndi amenewa aphungu a mbali yotsutsa komanso kuno kunabwera ndithu mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Aford amenewa ndi a Enoch Chihana tikhalenso tikubwera kanthawi kena kuti tikupatseni zambiri zokhudza mmene zilili kuno ku Kanengo ah, ku area 25 ku National Food Reserve Agency komwenso kuli ofesi za ah, Nrb, kumene kunabwera akuluakulu a zipani zotsutsa, makamaka amenewa ndi aphungu a Nyumba ya Malamulo komanso atsogoleri a chipani cha Alliance for Democracy. Ine ndi Dickson Chivuwati Gondwe. Pitirirani kutsatira Zodiak kamba koti tili ndi zambiri zomwe takukonzerani pokudziwitsani, kusangalatsani komanso kuti nanunso mukhale mukutsatira bwino lomwe zokhudza mmene zinthu m'dziko zikuyendera. Good bye from Kanengo.